Takulandirani lero pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lero?
Mwana woopsa kwambiri amene sindiyang'ana nkhope, sindiona kuti wakuti ndacheza naye zulo kapena talankhulana motani, amene sindimayang'ana chipani, ndipo ng'alulization ya lero amene amadziwa kunena kuti amapsa mtima msanga kuli bwino audio imeneyi musaimvere. chifukwa nding'amba ku boma nding'amba ku mcp komanso nding'amba opposition chifukwa ngati pali ziko lomvetsa chisoni limene lili ndi atsogoleri wooneka wophunzira koma ali makape okhaokha amene saganizira za anthu ndiye ndi ziko la malawi ndipo zikanakhala kuti anthu ifeyo tisanabadwe m'mimba mwa amayi athu timaziwa kapena tinkaziwa kuti tidzabadwira ku malawi, ana ambiri sakanabadwa because zimene zikuchitika kuno ku malawi ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Timakhala ndi very good programs koma implementation sitimaiziwa ziko limene lili ndi asogoleri amene amafuna kuoneka ngati akugwira ntchito koma akubisala ku chigoba, ziko limene siliziwa kulemekeza a ufulu wa anthu, ziko limene siliziwa kusiyanisa andale ake saziwa kusiyanisa pakati pa ntchito za boma ndi ntchito za chipani so the thing is truth comes slowly but it eventually shows up whether you hide it or not but truth comes slowly zaziwika sopano kunena kuti a vitumbiko mumba chimene amayendera m'makampani ndi nkhani ya political stunt zaziwika chifukwa pali clip ina imene akuwauza anthu kuti boma ndi lomweli kwacha yet munthuyo ndi minister akugwira ntchito za boma and ine ndikanakondwa kwambiri kuti a Vitumbiko Mumba amene munayamba program yabwino kwambiri yomuteteza munthu wakumuzi munthu osauka amene akuzunzidwa ndi makampani osiyanasiyana muno m'Malawi program yokongola kwambiri i- imene ja simunayenera kuyilowesa ndale pulogalamu imene ja munayenera kuyigwira pogwiritsa ntchito system and choyambirira chenicheni a vitumbiko mumba ndikunenatu inu a minister of labor mukanayamba kaye mwachita fix office yanu kumene kujako kuli ma commissioner kuli ma inspectors amene mukanakhala nawo kaye pansi kapena ndikupanga fact finding mission yofuna kudziwa kuti kodi before me anthu amagwira ntchito bwanji nanga ma stakeholders amagwira nawo ntchito bwanji than kungowuluka kuchokera ku Japan kowona bedi ya Bob Marley ndikungofikira kukaseka ma company and funso nkumafunsa kuti kodi what triggered the closure kapena pa tebulo panu panali ripoti kale imene ma predecessor wanu anayisiya kapena mwalandira ripoti kuchokera kwa ma commissioners chifukwa ndi zodabwisatu kuti kungothamanga mukudziwa kunena kuti makampani amene ajawo ngati CP Feeds imene ijayo munthu a- anthu ake aja ndi ma investors ndipo akuchita contribute to the growth of this economy komanso alemba anthu ntchito a malawi ngakhale ndalama yawo ndi yochepa kwambiri zimenenso ine zinandisangalasa kuti mutachita intervene tinadziwa kuti apapa minister akugwira ntchito but why not warning them because anzanu ena amapita ndikukawachita woni komanso wochita warn-yotu si inu akanakhala ma commissioner kapena ma inspectors komanso osakhala kungokhala ma inspectors aku labour-tu iyayi komanso mogwirana ntchito ndi other stakeholders ngati Malawi Bureau of Standards because inuyo ntchito yanu as a minister ndiyoonesetsa kunena kuti anthu akusatira malamulo komanso ma standards than just to go and close Zikuoneka ngati mwina anthu akhoza kuchita interpret ntchito yabwino kwambiri yomuteteza m'Malawi amene akulandira i, i, ndalama yosakwana even uh, minimum wage, ndalama yochepa kwambiri komanso working conditions so pathetic. N- Pulogalamu yokongola and ineyo ndinali munthu mmodzi mothokoza kunena kuti now Malawi ili ndi ma ministers amene inonso pano atuluka amene ali ready to serve malawians because ntchito yanu ya inuyo sikuopseza anthu just like mmene mwapangira zulo lija kukamukalipira mzimayi kumuchita harass mzimayi kusala pang'ononso kutukwana chifukwa panali stupid stupid pamene paja pang'ono ng'ono ng'ono ng'ono ng'ono mukanatchula cha munsalu as a minister ndikuona ngati mwathamanga kwambiri you needed first of all to fix your office mudziwe kuti kodi a cp foods kapena uh, np ka nt plastics kodi anthu amene wawa nthawi yonseyi samatsatira malamulo ndiye kuti kumeneko ma inspectors samapitako ma commissioners samapitako? Kodi anthu amenewa samalandira ma, ma warning? Ndiye kuti it means someone somewhere failed his job or her job. Ndiye kuti anthu aja ankangopita m'makampani amenewawa chifukwa ndi a anthu obwera ndikumangolandira ndalama. Ku Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri kumene ngati muzamve kuti kampani yatsekedwa ndiye kuti one anthuwo sanapereke ndalama ku chipani sanapereke ndalama ku- ku- kwa kwa president kapena iyayi kwa ma ministers kapena iyayi munthu ameneyo ndi wokuda nzathu koma azungu ambiri kapena amwenye ambiri anthu obwera sawatsekera makampani awo and inuyo mukanafatsa ndikuona kuti kodi kodi aliko ma, ma cp foods makampani ngati amenewo aliko angati m'malawi muno Chifukwatu kuli makampani amene akudyetsa anthu poison, akumwetsa anthu poison, akudyetsa anthu zosadziwika bwino koma makampaniwo mukawapeza kuti akuchita operate muno mmalawi. Mwachitsanzo makampani amene akupangitsa mimowa, akupanga mimowa imene. anyamata athu akungofa, ma Lebanese, amene iwonso samamwa mowawo, mowawo umapangidwa kuti uzipha anthu akunoko ku Malawi and government does not take heed of these concerns to go and close or to inspect anthu ngati amenewawa, mwa amwenye mukupangika zinthu zoopsa koma inuyo. you don't have time yofuna kugwiritsa ntchito system yanu because we should make systems or we should create systems that will, will be there even if we leave ndiye ine ndimaona ngati mwathamanga kwambiri che vitumbiko mumba and zaoneka kunena kuti inuyo mmapangira zimene zijazo ncholinga kuti muwaopseze anthu aja mwina aziperekanso ndalama ku mcp malinga ndi kampeni ikubwerayi Pajatu nthawi ina Lazarus Chakwera anamunenapo Peter Mutharika kunena kuti is, eh, is a prince of thieves prince of corruption ndiye panopa zinatembenukatu prince of corruption uja ndi chakwera uja ndiye ana ake inuyo mukutengera zimene zijazo kuti nanunso mukhalenso anthu okuba anambala wani okuba akatangale chifukwa pologalamu ngati imene ijayo simukanayigwira ntchito ngati mwa peresono chifukwa mmene mukupangira muja mukupanga ngati muli ndi personal issues ndi makampani amene ajawo and kodi what dri- triggered you kunena kuti mukapite kumene kujako what criteria did you use chifukwa tu tikanena momuopa mulungu kuli makampani amene akupanga zonunkha kwambiri kodi kumene kujako kulibeko bukhu la alendo M'bukhu la alendomu, simunayang'anemo ndi kuwona kuti anabwerapo ndi ndani? Ine ndima, ndimakumbukiranso kuti malemu Sidik Mia anadzapitanso kumene kujako kukayendera. And ikanakhala kuti imene ijayo, ulendo wanuwu ndu wachilungamo, mukanapita ku ma kampani mwina awiri owayamikira amene akupanga zabwino, mwina atatu amene asakupanga zabwino, kuti muzichita balance. Komanso kumene kujako a Malawi Bureau of Standards anali kuti? Nanga a Cama anali kuti? Ma inspectors anu anali kuti? Ma commissioners anu anali kuti? And why kutenga ma camera a police chonchija kumajambula mukukalipa? Aaa! Mukanachitatu bwino kwambiri pulogalamu yokongola, dziko la Malawi dziko la anthu lotembeleredwa limene timakhala with very good programmes on paper koma implementation imatikanika chifukwa pulogalamu ngati imene ijayi ndi pulogalamu imene a Malawi ayithokoza kunena kuti no we have a minister now who is ticking because one of your duties is to make your ministry to work to make your ministry to tick kuzipanga chotheka kunena kuti kodi anthu akutsatira malamulo? Kodi mukamanena za zimbuzi inuyo ngati a minister mwacheza ndi anzanu aku ministry of health? Chifukwansotu nawoko ku ministry of health kuti kulitu zimbuzi muzipatalamu zimene inuyo simungalowesemo phazi. Nanga anzanu aku ministry of education mwaayendera ndikuwamva kunena kuti kodi ku education ko anthu akukumana ndi zotani? Ana asukulu akuphunzira malo otani, environment? Kulitu zimbuzi zokuti olo mwana wa sukulu akhoza kungopita ndikugweramo, ana ena akufe, aku, akuferamo mmenemomo. Kodi nanga mma prison mo anthu akugwiramo ntchito bwanji? Nanga akaidi akukhala moyo wotani ndi, maujenitu, am, ma counterparts anzanu? Tikunena panopa mupite ku Zomba prison mukapeza kuti kwabwera akaidi ochokera ku Mikuyu amene aonda ngati chala cha kumiyondo chi. ndipo ena akumwalira zimenezozo zikuyenera zikuti zikhale mu system kodi inuyo mukwanisa nokha kuti mukafike ku chitipa muyendere mashopu kumeneko mukwanisa mukwanisa mukafike ku nsanje that is why we need system ku Malawi kunoko sindikudziwa kuti s- ifeyo dziko lathuli ndife anthu otembereredwa bwanji chifukwa anthutu akhoza kunena kuti oo vitumbiko ndiye kuti ali ndi personal interest waona kuti anthu amapanga amapanga ndalama zambiri ya cp fe- fe- feeds awa tiyeni ife tiyitenge ndizipanga ndi anzanga olo ni mwana wa president chifukwa ndi nzanga tiyeni ife tiyaopseze amene wawa ah, tizi- ah, athawe kuno ku malawi tizipanga ifeyo kapena iyayi mwinanso kapena mwangodana nawo anthu amene aja mwina amapereka ndalama ku opposition you never know mwina ndi anzawo a ujeni a utm anzawo a dpp anzawo a, a udf kapena aford ndiye inu zikukupwetekani so mwazitenga zinthu zija kukhala personal because the way you are doing because koma ndiye munakakatu a minister mumakaka chonchija and why harassing eh, eh, eh, eh, you know uh, uh, uh, employee not employer mzimayi ujatu ndi employee chabe mukanayitana abwana ache ndiye muziya muziya muziyalavulira chonchija kumakalipira namuwathamusira ujeni namuma na maluvu nawathamukira chonchija Ineyo ndadandaula kwambiri kunena kuti program imene timakupe, timakuthokoza nayoni kuti mufike ngakhale olo ku ma estate ku Mulanje ku Thyolo muyende mma kampani mwa amwenyemu koditu ku Malawi kuno kukuchitika zinthu bwana kukuchitika zinthu ku Malawi kuno koma program ija mwayilakwitsa kumakafika kumakanena kuti kwacha boma ndiliti ndi lomweli Ah, abwana koma ifeyo ndena kudandaulani kwambiri even olo munati mpite mma insurance company mukaone mmene anthu amene maagent ameneko amene amene mmene amazunzikira ngati ku Vanguard inalipo nthawi kuchokera 2019 to 2022 anthu amadulidwa pay as you earn yet malamulo sanena choncho kunena kuti munthu azidulidwa pay as you earn ayi munayenera anthu aja muziyadula ma commission koma anthu ajawo anadulidwa zi- ndalama zimene zijazo munayenera kupita kumakachita address ma issues ngati amenewo and even Va- Vanguard yo inayenera kutenga kute- kutenga ndalama zawo za anthu aja zimene ana- analamula kuzera ku malamulo kunena kuti achosere commission ya munthu uja plus mm, minus pay as you earn imene anawadula ija awabwezere the balance koma that is not happening that's what we, we want inuyo muoneseze kunena kuti kodi anthu akusatira malamulo anthu akusatira ma standards what is making kunena kuti ma standards anthu, anthu asamaasatire and makampani amenewa sanabwere dzulotu abwera kalekale chinapangisa ndi chani kuti nthawi yonseyi anthu azikapanga zinthu zosasatira malamulo ndi chimodzimodzinso anthu awawa a opposition zipani ngati za dpp chipani ngati cha udf aford utm kuli zii palibe chimene akunena kunena kuti ifeyo tikakalowaso mboma tikapanga izi izi izi tikapanga nkhani za economy kuti ibwerere tikapanga izi izi izi koma zimene akulankhula mukamamva mukamva a utm ayi ife tiyenda tokha power ati imeneyo mukamva a udf ifeso tiyenda tokha mukamva a dpp ifenso tiyenda tokha mukamva a aford umva a ife tikhoza kukhala vice president zimene mukufuna ndi aliyense wa inu kuti akhale president sizingatheketu nthawi inoyo munayenera mukhale ndi masekta kuyitanizana nonse ya opposition a udf a aford a dpp a, a utm mukanapanga conference yanu ndikukakumana ku chipinda chifukwa amalawi zimene akufuna panopa akufuna someone politicians who are going to bail them out out of this mess kodi ikonomi ya ziko ikhala bwanji umoyo wa amalawi ukhala bwanji mukamanena kuti nkhani za fetereza tizaziyendesa mwakuti mwakuti not the way you are doing kunena kuti "Ah, ife nkhani za fetereza tizamugulisa 50000 ndiye zasiyanapo chani zasiyanapo chani inu mukanapita a aford mukanakumana ndi a dpp udf ndi anzanu onse nonse zipani zonse mukhale pamodzi akuluakulu ifeyo titati tilowe mboma ife muzatipase maministry awa mwina ife tizatenge ministry of agriculture ministry of health iyayi ife tizatenga ku, ku education kuti anthu akamayiona education ikulephereka aziziwa kuti amenewo ndi a aford iyayi ifeyo a ujeni a, a udf titenga ku ministry of finance titenga e- economic planning kuti anthu akamakhala aziwa kuti udf ndi imene iku- ikuchita champion economic planning ya dziko linolo malinga ndi nzeru za atupere ayi ifeyo a dpp muti- mudzatisiyira izi andinso ndikumusankha munthu mmodzi kuti adzayimirire dziko monga amene apangira ku botswana ndi ku south africa koma kunoko dziko lotembereredwa dziko laling'onong'ono aliyense akufuna upurezidenti peter mutharika akufuna upurezidenti atupere akufuna upurezidenti ujeni uyu nayenso kabambe akuti ine sindilola iyayi ndiyenda ndekha a Malawi azakudandaulani koopsa. Kutereko inu chimene mmaziwa ndiye mukumane pa maliro muzinamiza a Malawi ngati mmacheza ngati mma mmakambirana nkhani za nzeru. Mukumane kwa John Chilembwe muzisekererana. Yet anthu awawa awononga ziko awawa gulu la a a vitumbikozi, ndi ndani onse a mcp aliwononga zikoli. kuphatikiza prince of ujeni corruption yo aliwononga zikoli amalawi akudikira inuyo koma inu chimene mukuziwa aliyese akufuna basi power kodi anthu samadya ndale akufuna anthu ujeni sogolo la ziko lino kodi fetereza tizamgula bwanji umoyo wa ana kusukulu uzakhala bwanji anthu akuvutika muzipatala muzakhala mankhwala bwanji malo mokuti mukhale pamodzi mmene apangira ngati ku zambia amusankha munthu umodzi koma aliyese akufuna akhale president winayo akakakambilana ndi nzache mwina mkazacheso kumamulesa kuti iyayi musazakumane nawo amenewowo ziko lomvesa chisoni kwambiri ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti amalawi sazakukhulupirani ndipo sazakukhululukiraniso mukangopanga zachibwana zozikonda zofuna nokha inu a opposition malo mokuti mukhale pamodzi mmene mwasiriza ma convention wa koma aliyese ayi akupanga zache zache ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kuti mwatsala ndi mezi 7 malo mokuti mukanayitanizana nonse a pp a udf a aford a ujeni a, a, a, a eh, dpp utm nonse pamodzi mukhale pansi mukambirane muliwombole dziko ili sindikudziwa kunena kuti kodi upulezidenti umene mmafunawo ndimawufusatu nthawi zonse ndi wandani mukupangira ndani ziko lomvetsa chisoni ziko limene anthu m- akumizi akuvutika kopsa akulephera kudya koma ife tikukanganirana maudindo aliyense akhale president enanu zipani zanu mukuchita kuziwa kuti you cannot make it and that's a fact you cannot make it but kup- kukakamira ayi ayi ineyo ineyo ndimaziwa za economy ayi ineyo ndine nkhalakale ife chipani chathu nchachikulu why can't you sit down and strategize for you to finish ujeni mi- mi- ujeni mimbulu iyi akambuku awawa to finish awawa awawa awa ng'onazi mmene mukupangiramu mabokisi movotera muja mukati muzikhala pena pake pa blank bwezi panotu amalawi ambiritu atakangovota pa blankpo chifukwa atsogoleri sakuoneka you are busy kukanganirana maudindo malo mokuti mukanganirane miyoyo ya amalawi boni kalindo the dc mwana wopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village T/A mabuka box 76 mulanje malawi southern africa okwiya akwiye osangalala asangalale ine am not here to please anyone but to please malawians